Ach céard go díreadh a thaitníonn léi faoi an dearcadh saoil Francach? Rithim an tsaoil, is dóigh liom, a thaitníonn liom. An tslí a thógann na daoine a gcuid ama, na béiltí mar a ithe. Is ócáid shóisialach é an béile agus uaireanta is féidir leo idir sé agus seacht n-uair a chloig a chaitheamh ag béile. Míbhuntáiste a bhaineann leis an Fhrainc, dar liomsa, ná go mothaím níl an craic mar an gcéanna. go háirithe an saol sa phub. ag a hocht a chlog san oíche dúntar na shutters agus sin deireadh an lae do na francaigh. Ach is eisceacht é Bordeaux, go háirithe i gceartlár na cathrach anseo. Bíonn na night clubs ar oscailte agus bíonn na pubanna ann agus is féidir, sin sin an fáth gur maith liom Bordeaux. An bhfuil mórán difríochtaí idir na hÉireannaigh agus na Francaigh ó thaobh pearsantachta? Tá na francaigh an-spárálach ar fad. Nuair a théann na francaigh ar a laethanta saoire, ní maith leo a gcuid airgid a chaitheamh ar lóistín, mar shampla. Is fearr leo fanacht i mbrú óige, mar shampla, agus an t-airgead ansin a chaitheamh ar bhéile breá agus buidéal breá fíona nó ar gheansaí haute couture, rudaí mar sin. Is maith leo DIY. sin, caitheann siad go leor, ní maith leo airgead a chaitheamh ar rudaí mar sin, rudaí gur féidir leo a dhéanamh iad féin. Fásann siad glasraí, mar shampla, sa ghairdín. Ní hé sin an rud atá againn, tá bláthanna againn inár ngairdín agus i gcónaí bíonn mo chomharsan béal dorais ag rá, ach is spás curtha amú é, féidir, is féidir leat na torthaí a bheith agat ansin. Agus tairbhe a bhaint as an talamh. An gcuireann siad mórán suime i gcultúr na hÉireann? Ó, is dóigh liom go bhfuil an-suim ag na Francaigh i gcultúr na hÉireann. Nuair a chloiseann siad nach Sasanach mé agus gur Éireannach mé, bíonn siad an-sásta ar fad. Ach ní dóigh liom gur frith-Shasanaigh iad, ní hé sin atá i gceist acu, ach gur breá leo an meon Ceilteach. Tá sé mar an gcéanna leis an meon Gallach. Is maith leo an greann, cé nach dtuigeann siad é, is maith leo an spiorad sin. Chas mé arís le Annette le fiosrú níos mó a dhéanamh ar na nithí is díol spéise do thurasóirí sa chathair. Bhuel, sin Cearnóg an Quinconces agus tá sé an-lom inniu, feiceann tú agus an ghrian ag spalpadh na gcloch anseo. Ach de ghnáth bíonn go leor daoine ann agus bíonn féiltí agus coirmeacha ceoil anseo. Mar shampla, beidh féile mór La Fête du Vin, sin Féile na Fíona agus Fíona Bordeaux agus is féidir libh teacht anseo agus fíonta éagsúla Bordeaux a bhlaiseadh. Inis dom rud beag faoin scéal suimiúil atá taobh thiar den séadchomhartha stairiúil seo. Bhuel, sin monument a tógadh in onóir na Girondins. a bhí páirteach i Réabhlóid na Fraince ag deireadh na an ochtú aois déag, agus má fhéachann tú ag barr an cholúin feicfidh tú go bhfuil bean ansin agus a cíoch nochta aici, sin Marianne, sin aghaidh na Fraince. Tá slabhra ina lámh aici agus tá an slabhra sin briste, agus is ionann sin a rá go bhfuil an Fhrainc saor ón sclábhaíocht. Agus anois bhí rún ag na Gearmánaigh déanamh ar shiúl Ó sea! I rith an Dara Cogadh Domhanda, nuair a bhí na Gearmánaigh anseo, bhí rún acu barr an mhonument sin a leaghadh síos chun gunnaí a dhéanamh. Is dóigh liom go bhfuil sé déanta as miotal éigin, as iarann, níl mé cinnte. Ach chuala muintir an Résistance faoi sin agus bhí siad an-chliste ar fad. Tháinig siad anseo agus thóg siad síos é píosa ar phíosa. agus chuir siad i bhfolach é go dtí go raibh an Dara Cogadh Domhanda críochnaithe. So, fuair siad an lámh in uachtar ar na Gearmánaigh. Fuair, sea. Bhfuil mórán le déanamh sa chathair seo do thurasóirí? Ó, tá, cinnte. Tá go leor leor le déanamh. Mar shampla, na rudaí is maith liomsa a dhéanamh nuair a thagaim anseo. Síos ansin tá Le Grand Théâtre de Bordeaux. Is féidir leat dul, agus is maith liom féin agus m'fhear céile dul chuig an Opera ansin. Cuireann an áit seo Páras i gcuimhne dom. Ach. amh gan an strus. Tá an ailtireacht beagnach mar an gcéanna le ailtireacht Pháras ach is dóigh liom go mb'fhearr liom bheith anseo.